ekene dịrị nwoke dịrị nwaanyị udo dịrị onye ọbụla onye ọbụla wụ onye igbo chukwu emene gị eze asị m ka chukwu kpọpụtara anyị n'ụwa a ka protect anyị ndụ nwoke na ndụ nwaanyị ọ dị anyị obi aṅụrị sị mkpọtụ na-eme ebe niile akwa niile a na-ebe ebe ọwụna na aka anyị akwụrụ ya ụnụ ghọta taa ụnụ afụgo na ebidogo hị mewe protest ebe niile dị iche iche na naijiria mana ana m achụ ya onye igbo ebe ọla ị na-anọ na esokwele na any protest don't join any person for any protest ụmụ chukwu nwe mmeri before ruo oge a na anyị kwuru sị ka anyị mee ya otu onye sị anyị ga-eme otu ahụ a chụrụ anyị na obodo dị iche iche sị anyị na ọ wụrụ obodo anyị a chụrụ anyị n'obodo dị iche sị anyị atụla vootu anyị atụla ntuli aka elu maka onye anyị chọrọ awụ onye ha chọrọ so ha etinyego onye ha chọrọ ọ ga-adịkwara anyị mma ka anyị hapụ hị nị ka onye ha chọrọ were chịa hị nị ma chịkwa anyị nke ọma otu ọbụla na-esile dịrị anyị nwe mmeri asị ebe nwata nọ na-atụ aka na-ebe akwa na-atụ aka ma nna ya anọghị ya nne ya ga-anọ ya anyị gwara agwa sị ka anyị mee ya otu a ka o nwee ike ịdịrị nwoke mma ma dịkwara nwaanyị mma mana ha sị na ọ gaghị ekwe omume na ndị Igbo ga-apụrụ ha na obodo ha dị iche iche ọ bụrụ ma anyị sị eme ya ka ememe anya mana taa ebe ha na-ekwetaghị ka anyị soro hị meme ihe ka o kwesịrị ịdịrị asị ọ baala n'egwu nchaghara anya nsogbu adịwala agụụ adịrala obodo ọrụ adịghị ebidowe hị mewe mkpọtụ ka ejee protest nna ya onye igbo ebe ọwụla na-anọ na anyị nwa ka a na-ele anya ka anyị fụta ka emeekwa anyị dịka esi eme anyị onye ọla wụ onye igbo ṅụjiri mmiri ara afọ agakwala any protest don't go for any protest anyị achọghị aghara anyị chọrọ udo anyị chọrọ ihe ọma anyị chọrọ sị mgbe ọzọ akpọ oku sị ngwanị ka anyị gaa n'ebe ha na-eso anyị na-eje unu nee anya kemgbe a na-eme eme ntuli aka elu n'ala naijiria unu chee onye ọbụla ndị igbo so ebe ha nọ ebe onye ha nọ ka ha nọ ọ na-awụ onye ezigbo onye ọchịchị mana ebe ọla sị ha anọghị unu na-ele anya na-emeri awụghị ezigbo ndị ọchịchị otu nwaanyị ebe anyị si na ebe ụmụnne m ebe a mụrụ mama m ọ na-asị na anyị nwụọ onwe ka o si abụtụ anyị aha ndị mụ na hị ka ụmụnna ha ya wụ my maternal home na ọ dị better than ebe anyị anyị wụ ndị Igbo wụ ndị ka mba ndị ọzọ n'obodo na ọ wụkwa ndị Igbo wụkwa ndị na-ekwu eziokwu ka ihe siri dị mana oge orule na orule ọ dịla nwoke n'olu orule nwaanyị na olu unu lee anya n'ihe mere na abalị abụọ gara aga n'ugwu awụsa ndị youth abịa na-agba flag ọkụ ndị yoruba ndị ka nwaanyị ndị ka mba dị iche iche a na-agba ọtọ gbara chọọchị ihu na azụ maka ha sị na anyị chọrọ ime protest ihe anyị ga-anọ wụ na-ele hị n'anya ka ha mechaa a sị akụ fechaa ọ daara awọ anyị ga-enwe ndidi onye nwere ndidi na-eji eme ka ka mma udo dịrị unu ndị Igbo ebe ọbụla unu na-anọ na taa ka biko unu gbalịa na-efollow aka Igbo TV unu gbalịa na-ashare ndị si n'aka Igbo TV ka anyị nwekwara ike inwe encouragement na-ewepụtara unu more and more udo dịrị unu ma Chukwu gọzikwa unu amen